pụta kịta na-asị gị na gị chere oge chi onye ahụ wụ scammer oge chi bụ scam o nweghị ihe a na-akpọ oge chi ihe oge chi wụ tata echi niile nwanne echi that is to say every day wụ oge chi mana ọ bụrụ na ị pụta na-eche na oge chi bụ mgbe i ji too okorobịa mgbe i ji kaba nka e, e, e, oge chi bụ echi tata kwanụ gịnị oge chi bụrụ echi tata kwanụ gịnị so ị na-aghọta na oge chi wụ next future after that is oge chi ahụ kịta ọ scam mụ wụ Odogwu Akataka m kwuru o nweghị onye ọzọ ga-ekwu ya kwa ihe onye ma ka ọ na-ekwu oge chi wụ scam the moment ị na-aghọta na ọ after ịghọta next tomorrow next month next year eh, eh, eh, mgbe ahụ okwu adara na na chere oge chi chere oge chi ọ wụ dibịa gwara gị ọ wụ ofeke gwara gị ọ wụ onye ọ pastọ ọ nne gị ọ nna gị onye ọwụla na-agwa gị ya wụ scammer ọ na-askam gị ọ na ya gwụ na ị maghị ihe ọ na-askam ọ na-askam ya conscience ọgwụdụ na ịchọja o nwere ike ị na-asị ọ nara gị ego ọ na-ana gị conscience gị ị nwere ike ị na-asị gịnị ka ọ scam gị ọ na-askam ya knowledge ị chere ọ sọ mgbe ị nara mmadụ ego na onye wụ scam ọ wụ sọsọ ị ma na ndị ụka riri anyị ị ma na ndị ụka riri anyị don't you know that ndị ụka skamụrụ anyị o nwere ego ha nara anyị o nweghị ego ha nara mana ọ n'ihi scam a nke a skamụrụ anyị ka ọ na-awụ ịtacha afọ iji echere nke iji na gị na-atụnye ha so na onye ọwụla riri oge gị rikwara ihe gị niile o because time is eh, money ọ kwa ya ihe ngwe na na onye riri oge gị nyere n'anya na ọ scam ya ego gị mana ọ scam ya time ị hụ na ọ scam kwuru ego gị onye scam ya conscience conscience i ji ya bụrụ mmadụ gịnị ka ọ ha gaziere gị o si na conscience mmadụ skamụrụ gị ka ị ga-anọ ị ga-eji gị ahụ mmadụ ọ pụta ọ sị gị na ya na-akwụ tax ya na-akwụ tithe mana ọ naghị akwụkwa tax ọ ga-akwụ ọ conscience a skam na skam na ọ ya na-ebute mmadụ e ji akwụ tithe mana ọ gaghị akwụ tax In natural, in nature, we own tax. We are not owing tithe. But now, out of scam, get it? The moment religion in Africa, Africa get one total restoration and liberation. ọ mgbe a scam ya conscience ka ị ga-eji gaa hụ value for paying tithe mana enwe the value for paying tax anyị pụtazi anyị a na-eblame the government mana anyị agaghị eblame the religion o nwebeghị onye ị hụrụ pụtara na-adọ Catholic vam vam vam mana ọ Tinubu ka a na-adọ vam vam vam ị hụ na ka a na-adọ ndị Anglican vam vam vam mana ọ Soludo ka a na-adọ vam vam vam development mana ị ma na ego Catholic na Anglican nwere ị ma na o nwere ike imo steeti na abia steeti na anambra steeti enwere ya ọnwụkwa ego ha nwe worldwide o katọlik chọọchị nọ na naijiria na anglican chọọchị nọ na naijiria ka m jidegodi ya ego ha nwere karịa ego tri steeti nọ na naijiria nwere ịma na ụfọdụ ji ego ọ dị ka otu a na Anambra steeti nọ kịta na ịnọgide kịta na asị na Anambra ka katọlik n'ebe a ka ndị gwara Anambra ọ katọlik bụ Anambra to the extent na otu a na Anambra nọ kịta na ọ katọlik na-editamini onye ga-achị Anambra a chọọ ịzọ elekshọn Anambra na ịma ndị na-azọ elekshọn katọlik na Anglican ọ the two religion na-azọ elekshọn ebe a na ịhụgo na onye ọrịa na-achị anambra ahụ ego ndị katọlik ịhụgo na ọwụ dasi ịhụgo na amụmụ na ọta ihe na-akọ kịta na otu a na gọvanọ anyị dị kịta na ọ gawa ego ọrụ na ndị katọlik ọ dị ka katọlik ọ ga-enwe mkpa kịta na ha bịa kọọ ya ha ga-egbo mkpa ha ịghọtago ya kịta na kama ọ gaghị egbo mkpa katọlik kama o si nke lokal gọọmenti ba mgbe mụ na gị adịgo afekted ma nke steeti akwụghị na mụ na gị adịgo afekted mana ndị ụka adịghị afekted yet abịakwa aga na-adọ ndị ụka ndụ vam vam vam awụzi gọọmenti ka a na-adọ vam vam vam so na ịhụgo ka esi ere kọnshens anyị all scam ka ọ and so many other things. ọka nwanne onye scam ego ya otu a na ndị ọcha nọ na amụọ ndị igbo onye ire na-ego ego ya gwụnụ ozu onye ike nana mana conscience ya awụ ihe a na-akpọ ya awụ ọ ya nwa bute okwu a mental slavery ọ ya nwa perpetual slavery perpetual ị ma na aga m skuul mana m na-asụ Igbo akpasta m ya ịghọtakwa ya kịta na ọ ya wụ perpetual slavery mental slavery all that conscience scam ọ ya na-ebute abịa asị gị na gị ṅụọ olive oil nke iji gaa akwụkwọ o doro gị anya ịma ihe olive oil ịma kọntentị eji eme olive oil ịma na anaghị eri ya eri mana because of na ọ pastọ gwara ya because of na ọ fada ya gwara ya ị ṅụọ olive oil ngwa sị asị gị na ọ nwa gị sị gị na gị ṅụọ olive oil ị gaghị aṅụ ya sị asị gị na ọ di gị sị na gị ṅụọ olive oil mana ekwu ya na ọ pastọ sị na gị ṅụọ olive oil ị wee tinye n'ọnụ ṅụọ most especially ụmụ nwaanyị most especially ụmụ nwaanyị enyi m nwoke were 30 plot of land ya na Abuja o tie Jizọs ngwanụ ya mental slavery ọ nọ n'ihu dibịa na-eti Jizọs na ya na a na-ekwu ka a na-ekwu ndị eriri ahụ igwe a na-ekwu ochie ọfụ ọ na-eme ị na-ahụta ka ọrụ ọgwụ ọmalịkwere unu ee ndị ụka mmerụ na ife ọmalịkwara ha ọ nọ ebe a o tie jizọs ịghọtakwa ọ kwa mental slavery a ịma ihe ọ- ihe a na o ji eti jizọs ma ihe ọ gara iti chi m o O- yes ọ wụ chineke chi m o ịghọtagwo ihe ị ga-akpọ onye ọ ga-aga ịkpọ ọ zaa gị ọ chi gị ka ị ga-akpọ ọ zaa gị ee ịghọtagwo ya na o tiwe jizọs ka a ga-asị na ụmụ ya na-akpọ jizọs ịghọtagwo ya na enyi m nwoke wee thirty plot of land ya na abuja mgbe ọ na-enwe nsogbu na-agbagharị ka ọ ma ndị ga-enye ya aka solve the problem wee meet one guy nọ na asaba a na-akpọ Julius na-eme church that boy ekwugwara m sị na ọ gaghị adị ya na mma mana ka anyị lewe n'ugwu ala ndị be anyị si n'ugwu ala that boy wee sị na ya ji eme ya deliverance na ọ bịa sow ya ihe ga-emuvu chukwu ị ma ọ ka ha si abata Julius bụ aha ya onye ọbụla ma ndị na-eme ụka na asaba marakwa ya amazi m aha chọọchị ya restoration gịnị gịnị Julius nwa obele nwa dị ọcha ọ dị ọcha otu a m dị ọcha mana ọ ka m ọcha nwa obele nwa the boy sị ya na ọ weta na o wee ihe ga-emuvu chukwu wee bịa sow ya sị enyi m nwoke wee thirty plot of land ya na abuja onye na-enwe financial issue wee thirty plot of land ya ị ma mgbe enyi m nwoke ji amata ife na-eme o chefuo na ya erego about five plot of land n'ime ana ahụ resị ndị mmadụ ya chịrị akwụkwọ ndị ahụ o resị ị mago o nwe otu anyị nọ na ihe na-agara gị nke ọma anyị ochie enyi gị business colleagues ije Ghana na Abuja rịpọtụ anyị nye nwa na Abuja mụ asị gị nna ebe gị nwa nna nyenụ m one plot ebe ahụ ị sị na m weta ego mụ ewere ego wee nye gị mana enyebeghị m akwụkwọ ị na-aghọta because ihe na-agara gị nke ọma onye nke mmadụ ise now mgbe o ji wetezie na e nwe mmadụ ise na ebe ahụ ọ chịrịgo akwụkwọ chinye chinye julius mgbe anyị bịa takụlụbazi ya sị ya gịnị awụbekwa m dibịa oge ahụ mgbe ihe a na-eme awụbekwa m dibịa mgbe anyị bịa takụlụbazi ya sị ya gịnị mekwanụ i ji mekwanụ otu a ngwanụ kịta gịnị ka a ga-eme ọ sị m na nke kacha ya na anọ nke five plot ahụ mụ sị ya ngwa kama ka ọ wụ onye atụgide gị egbe na akpịrị agwakwa m gị ihe a gwa sị gị be very careful of this young man kịta na o ruzigo over the months i ji sowchaa seed ọ nwe ihe na-eme mana ọ sị gị immediately ị sow ya na gị ga-ahụ movement of God and Jesus kịta ị hụgo ndị movement ebe ị nọkwa ka ị ka nọ ngwa ka anyị jekwuru ya ka a mara ka awụbekwa m dibịa oge ahụ ka anyị mara 5 plot of land ahụ ka anyị mara ka a ga-esi ewepụta ya ị mara anyị kpọ jiziga ya enyekwa ya na ka anyị na-enwe appointment ruo ma kịta o mehọ that meeting ife na-amata ife na-eme ọ chịrị ka akwụkwọ chinyekwa ofu enyi anyị nọkwa Abuja a na-akpọ Obi ihe a na-agwa gị kiriki anyị the boy ree that thirty plot of land ree that thirty plot of land o ree that na under one year ọ ma na ọ ihe ya zute n'ori ọ ma na ọ ihe ya zute n'ori ọ ma na the longer the thing nọ the longer ka a ga na-adọ ya ndụdọ na-adọ ya vam vam vam ya chịrị ya na-ere ree ma na nri emegbe ruo ma kịta that boy na mgbe ndị nwezi ana ga-adụazi ya nọ gịnị ka i che na ọ ga-agwa ha gịnị mere o ji mee that thing a maka eri conscience ọ ghọta na ọ wụrụ na otu ahịa nwee nsogbu ya weta na otu ahụ asị ya wee ihe ga-emuvu god amaghị m god nke a na-ekwu aghọta m god nke a na-ekwu god nke ha na-ebu n'uche na o kere eluigwe na elu ụwa onye ị ga-eji thirty plot of land ga-emuvu na-egekwanụ ntị ndị be anyị ọ wụ god nke Chukwu oke Abịama ka onye ka ị ga-eji thirty plot of land ga-emuvu ị ga-ahụ ndị efuru efu ọ wee one plot of land ọ sị gị ya ji ya na-eso seed ka e wee move god one plot of land one plot of land 50 by 100 ma ọ 60 by 120 ka i ji emuvu god eleghị anya ọ kwa ana dị na Ọnịcha ọ wụkwa ana dị na Lekki ọ wụkwa ana dị na Maitama ọ wụkwa ana dị na Aso Rock ọ wụkwa ana dị na New York ọ kwa ana dị na Ọnịcha ka i ji emuvu god